mara bụ gana na gbasara ihe anụnwa melu mbọsị anụnwa gbasara ndị idp camp ndị fulani boko haram chịbata n'obodo anyị nke anụnwa gosiri na anyị ncha nine bụ ofu nke anụnwa gosiri na anyị ncha nine bụ ofu ka anyị jikọọ aka ọnụ ka anyị jikọọ aka ọnụ ma okeke o ma okafọ ma okeke ma okafọ ka onye ọbụla pụta onye ọbụla pụta ka onye ọbụla pụta ka anyị nwee ike wee jeje chụọ aja e kwesịrị ijeje chụ ka anyị jee jeje chụọ aja ekwesị ijeje chụ etu ndị nna nna anyị si wee mee nye anyị nụsalụ ndị anụnwa ọgụ for many years for many years along the line o nwere ndị mejọrọ ana ndị ọcha wee kuchie anyị nna anyị ukwu nọ n'ime kịta anụ wee pụta wee bidokwa ya bụ ife wee bidokwa ya ife ka anyị jikọọnụ aka ọnụ ka anyị mee ife a kwesịrị ime ka Eastern Security Network wee nọrọ n'otu ka fa wee nọrọ n'otu ka fa wee nọlụ n'otu ka anyị nwee ike wee nweta ife anyị na-achọ ihe anụwa bụ ihe m na-ayọ asụrọ m okeke nye ọdị nke mma ego asụrọ m okafọ nye ọdị nke mma ego nọọ anyị malụ ka a ga-esi wee pụta ka onye ọbụla pụta ị na-apụta ị kpọpụta nwanne gị kpọpụta nwanna gị nwanna gị abụrụ ntị gị bụrụ anya gị ka anyị nwee ike wee mee ihe anụnwa dịka biafrans maka ihe anụnwa melu mbọsị anụnwa nke bụ na o nwere mgbe onye kwuru okwu nye gbasalụ idp camp a chịbatala n'imo steeti ọ maọbụ ife kwuru okwu ya start from 28 that grace that grace that grace that grace onye ndu ji that grace mụnwa onwe m ji that grace ọtụtụ ọtụtụ o nwere ọtụtụ ọtụtụ pip ọtụtụ ndị bụ ndị ji ya bụ grace ha ji ejisie ya ike ha ji that very grace wee jisie ya ike anụ ọkanụ ha n'ime ndị bụ na na o nwere ihe ọbụla ọsọ ọgụ megide n'ụwa ka ha nrapụ ihe nke anụnwa bụ nke ekwesị ime gbasara nnwere onwe ka ha jemebe ihe ọzọ i so n'ime ha ka a na-repeatikwu ya ọzọ o nwere ọtụtụ ndị bụ ndị akpọrọ oku o nwere ndị ọtụtụ ndị bụ ndị akpọrọ oku o nwere ọtụtụ ndị bụ ndị akpọrọ oku gbasalụ njem anụnwa nọ n'ime ya ndị bụ that ndị bụ that na ihe ọbụla ọ sọ gụ ihe ọbụla ọ sọ ọ sọ gụ mee ha mara esi ebe ha nọ wee pụọ ha kwụrụ n'ebe ahụ ha kwụ- kwụsie nye ike eziokwu ha adụrọ Okeke ha adụrọ Okafọ na ihe ha dụ for the humanity and biafra restoration dịka onye ndu maazị Nnamdi Kanu gwalụ nwanne anyị nwoke anụwa nwanne anyị nwoke anụwa na okwu nke bụ nke dị kịta anụnwa abụrọ ịdị na-eche ka ị na-enete anya ka ndị bụ ndị na-agbalụ ndị Fulani odibo ka ha jee eh, eh, wetalụ gị South East Development maọbụ ka ha jee wetalụ gị Anioma steeti maka ihe niile anụnwa bụ ọlụ ndị nna ha zili fa bụ ndị ha na-agba odibo ka ha na-alụ ike na ha ejirọ anya ha ndị anụnwa niile ị na-afụ afụ kịta anụnwa bụ ndị mejọlụ this very struggle ndị mejọlụ nnwere onwe anụnwa anyị na-achọ ndị niile ị na-afụ kịta anụnwa mejọlụ nnwere onwe anụnwa anyị na-achọ ike na ha ejirọ anya ha ọtụtụ n'ime ha akwafugo ọbara ọtụtụ n'ime ha egbugo ọchụ maka ihi ego o nwere ihe ndị anụnwa melụ gee m ntị ọfụma ị ga-ewele ozi anụnwa m na-ezi kịta anụnwa ị ga-enye ntị welu akwụkwọ na edemede ka ị na-ede ka ị na-ede point asịrị m ndị anụwa bụ ndị mejọlụ gburu ọchụ gbuo nwanne ha mejọlụ ihe anụwa ike na fe asị m ike na ha ejirọ anya ha o nwere ihe ndị anụwa jeje mee tupu e megharịa ha anya ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ 419 egwulu fa 419 egwulu fa 419 maka onye ọbụla achọ igwu onye ọbụla achọ igwu wayo onye ọbụla achọ igwu wayo o nwere ife a ga-eme o nwere ife a ga-eme ka e wee mefie onye ahụ anya emefie onye ahụ anya onye ahụ ewee jeje bukọta ife ọbụla o nwere ka o wee mee gịnị ka o wee nye onye anwa maka na o nwere ife e mere ya a na-agwa ya ọ na-ekwe ka anyị ghara iji anya anya nkịtị wee na-afụ ife anụnwa na-eme ka anyị ghara iji anya nkịtị wee na-afụ ife anụnwa na-eme ọ ya mere eji akpọ m asị akpọ m asị ịgwa onye anwa ife ị na-eme na ọ dụrọ na ọ dụrọ mma na ọ dụrọ mma ịkpọ ya asị ka ị ga-akpọ ya mana nwelu malụ na onwe gị malụ na onwe gị na onye anụnwa na-eme ike anụnwa ajụjụ ị ga-ajụ bụ o jikwala anya ya kedu ka anyị ga-esi wee mara na onye a eji anya ya ka anyị ga-esi wee mara na onye anụnwa eji anya ya bụ ihe anụnwa anyị na-achọ ime ka anyị gbasaa ozi